Ah, ineyo dzina langa ndine Ephraim Nkhalamba. Ndimakhala kwa Chikanda kuno kwa Chirupsya ku Zomba. Ah, ine kumayambiriro panali pa 25 October 2022. Kumuzi wathu kunachitika maliro achimwene athu anamwalira. Chama pa 12 ndanyamuka kufika ku maliro kuja. ntafika kumaliro kuja nafika kukhala kupereka moni kwa abale ena ndi ena anachokera mtaunimu kenakakeko mbale mmodzi akundiuza kuti amwene mupite kuseriku mukadye nawo chakudya ine ndafika kuseri kuja kukadya nawo chakudya chija kunapezeka mbale mmodzi akundifunsa kuti achimwene mukupanga chani kuno ine a zimatsa kunoko ndikudya chakudya akuti ayi inuti mukulakwisa ndati bwanji akuti ayi inuyo simukuziwa kuti ndinu namfedwa nde mukadye nthawi zino ine o eh, zanga kuti akuti ati azingodyani amwene ene kumuza kuti ase ngazili choncho peza nsikuti nangofuna kubwera kuti ndizadye sima kuno koma ndachita kuuzidwa kuseriko ndi achabwino achimwene kamuletsa munthu uja wapitaso kuseri wakauza anthu wabweraso munthu wina wayambaso kulongolola nane kumene kuja nde sinazisamale kwambiri choncho anthu aja anaonesa kuti ali pa mkwiyo waukulu ndi ineyo choncho ine nanyamuka pemba kuti andizingoti andizingopita anthu aja anazindizungulira ndikuzandifunsa kuti akulu nde pena mupita kuti ine ndikuti a ndikuoneka ngati ndikuvuta ndikoposa pakhale bwino ni mtendere ina akubwera kundifunsa kuti kodi njinga zako zamoto zili kuti ngati mafuna njinga kapena ine a basi kunena kuchedwa wina kundifunsa kuti ase padakali pano patiye kuno andigwira pankono ine apa apa inayamba ku- ku- kugwirana gwirana basi ndetinani mbale wathu mmodzi tsono ndi wapolisi anali nawo pagulu omwe lija kenako anatenga madzi pelo wa 25 liters kundithira atatero anthu aja anayamba kundimenya kenako wapolisi uja wandigwesa atandigwesa anandilumphira kundikhalira pa nthiti yanga yakumanja pambuyo pake mnzake mmodzi amene anayambira kumandifunsa kuja za nsima uja akumuuza mbale uja kuti "Ah, kodi mwayenda ndi unyolo mbale uja anayankha kuti ayi ayi ineyo sinayende ndi unyolo

afumu tsono atawauza kuti ayi mungammange munthu pakuti anafuna kufa uku basi chonchi anthu anangonditenga kuthamanga nane kuchipatala pita kuchipatala kuja napezekabe kuti sindili bwino kenako mama wake napitiriza kubwera pa chipatala chachikulu chathu cha pa Zomba peza nthawi imene zimachitikira ku Nasawa kumuzi kwa makolo nditafika pa, pa, pa Zomba Central Hospital paja ndi pamene anandipasa bedi kukhala ku wodi 12 kuja ndakhalako miyezi yokwana 4 pa 17 january imene ndimatuluka koma pamenepo ndalowa theater ndikundichekaso nyama ina ndi ina inaonongeka kuphazi kwanga ni mkono wanga wamanzere ndi wamanjawo basi chokera pamenepo mpaka ndakhala kumuzi kunde kundiyese panalibe olo ni mmodzi amene anandipanga nkhaza kuchipatala chakubwera kuzandiona olo kukhomo kubwera kuzandiona ndinakhala ndikudwala choncho mpaka 2023 yese ndikumumaliza choncho basi ndimayendera benda ndakhala ngati koni kukhala ngati mabala akupola kama yanga amayi koma ndizoona zimene zikachibala anthu zinandipangira amene akuti ikangambere kwani imene mungapange bwanji basi iwe mukuthokoza mulungu bwa mwachira ndatani ndachi pamene kuchira ndi kumeneko komano nanga ineni kwina ndisayenda kuchira zalefera kufunsitsa kuti zinachitika ndi chani kufotokoza zisakhala bwino komanso anthu andipweteka kwambiri sindizagwiranso ntchito monga mukundionerapo choncho ndinazapezeka nokuti 2024 ndinanyamuka mu february kumuzi kuja kuwauza makolo anga kuti a ndipita kuchipatala ndikayandikire panenga ninthu kumanga nditabwera kunoko ndafika kuchipatala kuzapeza kuti bukhu langa kuchipatala linasowetsedwa ndi polisi lipoti ndinayesesabe kupanga njira paka ndafika ku wodi 12 kuja ndakumana na madokta aja andiuza kuti a medical report tikupangire kufunika kupereka ime ndalama sifana polisi report akulaso paka zatheka andipangira polisi medical report lija choncho ndinathana kupirana kukusi kukadandaula polisi station ndafotokoza pamenepa anandifunsa kuti zinachitikira kuti nkhazazi zinachitika kumuzi kwathu ku nasawa mudzi mwa makwinja akuti o chabwino popeza lero ndilachisanu ndiye iweyo ungotisiyira mafoni namba ako ife kuti uzikatiimbira kuchokera lolemba kuti nafenso mabwana athu tithe kuwafotokoza kuti atipase chani oda yakuti tipite kumene tikafufuze choncho kuti anthu aja anazapita lachitatu lake kupita kukafufuza pamaso pa mfumu a makwinja afumu anapereka umboni olondola kuti a zoonadi munthu nkhaza zimenezo anampangadi pamaliro amenewo ndinalipo ndi ine koma cholinga cha anthu amenewawa kumupha munthuyi pazifukwa zimene akuziwa anthu poti munthu anagula njinga zake za moto mwezi omwe anampa- anampangawo ikunali kumuderera pambali ina yake koma munthu anali wosalakwa koma anthu anangompanganira kuti amuphe chiwembucho anachikonza kale anthuwo koma sakuziwa kanthu popeza anali munthu woyendayenda Basi. pamene nawo apolisi aja anazandiitanisa andifotokozera kenakoso anazabwerakoso lachisanu ndikuka- kukapezako anthu folo atakatengako anthu folo anandiimbiraso foni mazulo lachisanu lomwelo kuti ubwere ku station kuno uzathe kuperekera umboni wa anthu amene tapeza kumuzi kwanuwo ndinapita kumene kuja ku station nditafika ku station chinandidabwisa nchoti madamu amene anatenga nkhani yanga anandi- anandifunsa kuti a efrem inuyo muli okonzeka kusekesa mulandu ndikuti amadamu zitheka bwanji ndikhala kusekesa mulandu pamene ndinu mwanditana ndibwere kunoko akuti a ifetu abwera abale ako kunoko akuti mwakambirana kumeneko kuti musekese mulandu ndikuti "Ah, ine madamu ndimakambirana nanu masa ndi zulo ndeni zulo mene mwandimbira ma past 8 mazulo ndi anthu ndakamba nawo kuti alo chabwino ndati sikuziwa china chilichonse ndati e a chabwino anthu awowo ukuwaziwa ndati ndikuwaziwa amenewo ndamene abwera pano kuzatani kuzanena kuti atsekese mulandu ndeni kuti ayi sizingatheke ine mene ndavulalira imwe munali kuti nthawi yonseyi kupeza patenga miyezi 16 ndisanasume kusonyeza kuti ine umunthu ndi china sinaupya pa mtima koma nga ndafika kusuma apapa ndoti ndandifuna chilungamo nyanga ndifuna kuti china chimwe chenichenicho ndichione saka pandiphamu ndibwa ndikana kupitirira kumwalira koma andipasa chilema chotani kusasimbika basi nde apajabe anaitana anthu aja ndinaona anafunsana mafunso awiri atatu anthu aja anapezekabe kuti akuonesabe kuti ndi omwe anapanga koma tsono wapolisi uja kuti aka- apezeke peza anali wakugwirira ntchito ku Nsanje boma choncho okuva sanakha kumanda kuti sainebe kuti asekese mlandu kuti sizikuthandiza ye usapange choncho ya pachibale angadane ndimo sekisa mlandu zilibe chifuna kuti inuyo ndi mavuto anu komanso ine munangonditaya kuchokera siku limene mwapangalira pa 25 okutoba 2022 lerolo ndi 2024 koma ndi mmalichi mukuona kuti ma- macha kuma 18 malichi kunoko nde pano muganiza kuti olo muli inuyo mwana wanu atapangidwa nkhaza ngati izi ndikuonekera mwina amene simunabwere kuzandiona olo thandizo lanu ndathandizo lanu lisalidye ngati ndikusintha ziwalo zanga ndi chibale ya inebe munandiukira basi naterobe choncho basi kena kwapezeka kuti no anakakamira zoti choncho ndi na- ma- madam ayo nangu ayitanisa apo apolisi aja kuti ayi mubwere kunoko mbale wanu kuti akasekese nkhani muli pati muli pafupi mwina atabwera kunoko Hello? apolisi alo Mwina musanapite patali tatifotokozereni kuti mwafotokoza kuti munavulala mwina kuvulala kumeneko mungakufotokoze kuti ndikotani Eh, kuvulala kwache kumene kuku anthu atandimanga malamba aja miyendo iyi ndi kumapa- ndi kumanja kunapezeka kuti miyendo yanga inatupa kwambiri manja anganso anatupa kwambiri nde choncho kunapezeka kuti nyama yanga inapsa ni misempha nde nyama inawonongeka nde choncho ndifa inawonongeka mina ndinapita ku theater ndikukandipasano nyama yowonongekano kuphazi kwanga ndi mkono wanga kumanzere ndi phazi la kumanzere ndi zanja langa lakumanjali ndimene ndili ngati kuti zimene zandipangisano kulumala ndi zimenezo kuti nyama itachosedwano inachoka ndi misempha yomwe ndimene ndavulalira panopo chabwino pitirizani ndithu ndiye kenako no pamenepopo ndi pamene nkhani ija apolisi anazabwera apolisi aliona kuti ndio mafuna kuti nzako mmene wavulalira pamene sazagwiranso ntchito ina iliyonse olo kuima kumene akukanika anangonyamulidwa ndiye iwe nthawi unalibe ndio kanene kuti asekese mlandu uwu, eh, ah usitu imene kana amukaniza kuti asasekese mlandu kuti inuyo munamulakwira m'bale wanu wina mwina osamuonera ndi nkhani chapake tinafika pa khoti pakhoti paja inayamba kuzengedwa mlandu uja mpaka nawo kunayambika pa 3 april mpaka na tinakafikirana nawo kumalizana nawo pa 19 september 2024 ndi zotsatira zake kudapezeka kuti wapo- oweruza anaweruza kuti wa- wapolisiyo ndi amene amandimanga kumanjawo ndi amene anabweretsa chipsinjo choti ndilumale choncho anthu aja anapezeka olakwa ndikuwamanga zaka zitatu atamanga zaka zitatu amajisitireti ananena kuti nkhani iyi nditumiza ku kha- chigamulochi nditu- ndichitumiza ku high court ku blantyre chifukwa kutheka kuti ndachepesa chani zakazi kapena ndaonjeza nde choncho a- a court so wa ku blantyre high court akathe kuti tani kuwunikira chigamulochi ndikuchokera pamenepopo ndakhala ndikumadikirirabe kuti andiwuze kuti mwina chigamulo chinayenda motere motere koma kufikira pano pano ndangoimirabe mu pa three years po zotsatira za koti high court sindinazimvenso kukafikira mpaka na lerolo eyetu bwana wanga
chabwino uh, mwina tisanapite kwa chimene mukufuna chitachitika pakali pano mwina mungafotokoze kuti mukakhala inuyo nkuona mwina poti kumva mphekesera ndi zina zotero mukuona kuti chifukwa chimene anakupangirani zimenezi kwenikweni ndi chani
Ah, chifukwa chenicheni chimene anandipangira chinthu chimenechichi ndikakhala kuona kwanga ndimangomvapo ngati ena atafotokoza kuti zoyambirira ati ine ndimayerekedwa kwambiri malinga ndi zintchito zanga ndimapanga ine zosakasaka kumasaka ndalama ndiye ndinadzagula mwezi omwewo njinga za motozo ziwiri pamudzi pathu pomwepo kundichipangira kabaza ndi chifukwa choyamba ali ati chimenecho komanso chifukwa china amanena kuti ati munthuyo ati anakamwalirira ku khomo kwa kwa achibale anga ati atadya nsima kumeneko ndiye ati kukhala ngati ino amafuna ati abwezere kwa ineyo kuti ino ineyo ngati poti amwalira kumenekuja kuti ino ati akubwezera ngati ino kwa mchimwene wake nde anthu amafunsa kuti nanga ino nkhani yomwe ili teroyo munthu amwalira kumenekoko mukunena choncho kupolisi ndikuti kuti munapita nayo akuti palibe tinangopita nazo kwadera zotsatira zake mmene mumafuna kungomupha ndani munthuyi ndipeza pano kuti munthu nde munangomulakwira nanga chinthu kuti chisa chikukhudza china chili chonse ndiponso iye amapanga zache kumapanga za bizinesi yake anapita ku south africa wabwerako wagulisa ka place kake wagula njinga zakezo then chomupangira nkhanza imene ndi chani basi anthu aja kukhala ngati kuti ndi chani kaya mphepo yoyipa ino inagwera kwa ine basi anthu aja angopezekabe kuti mmalo mwake ndiokwiyabe mpaka na lerolo iwonso anaonjezeranso kuti chifukwa chani ndinapita nayo nkhani ku polisi moti ndikanangozisiya chifukwa chonena kuti zinthu zonse zapambumba ndiyenso pano anaonjeza chidaninso kuti mumbumba mwene ndinatulutsidwamo ndinatulukamo paja zimene ndingatsimikize kuti chifukwa cheni cheni iwo ndalakwira ndi chani mpaka pakhoti anafunsa kuti koma chifukwa cheni cheni munammenyera munthu ndi nsimayi akuti a nsimayi anali anthu aku blantyre ndiye ifeyo kuti anaja mosayenera ati amenya nkhani yake omwe ndamachisekana nakuti akoma chifukwa chenicheni munammenyera munthu kumupha chonchi simukuchifotokoza kuno moti anachibisa kundifotokoza ndipo panopa ndimakhala kakasi kuti "Ah, chifukwa chenicheni sindikuchimvesesa pamenepa yeti bwana wanga inu mukadakonda patachitika zotani makamaka pa nkhani imeneyi Ah, ineyo kumpando pa nkhani imeneyi mmene ndimaona ndikanakonda kuona kuti ine anthuwo akanakhala kuti anali anthudi kuti mwina kuganiza kokumveka bwino kunena kuti munthuyu tizimuthandiza ngati pakhotipo kapena kuti iyayi kuchiyambiro kwenikweni koma panopabe ndimangoonapo ngati kuti zakazo zinachepesedwa komanso mwina ine kundiweruzira kwanga sanandiweruzire bwino iyayi chifukwa chiweruzocho ndi mmene ndinavulalira ndi mmene ndimaonekera ndimaona kuti chinachepabe basi pali nthawi zambiri kukakhala kuti mlandu mwina sudayende bwino chonchi anthu amatha kupita ku bwalo lokulirapo mwina inu mudaganizapo zochita zimenezi ineyo ndinaganizapo zimenezo zopita kubwalo lokulirapo koma chifukwa choti ndilibe so panopa zoziyenereza komanso kuyenda kumandivuta moti ndizovutabe kwambiri so olo nkhaniyo ndi mmene ndikusowekera kupanda abale anga kundithandizira miyezi yonseyi munafotokoza kuti mumapanga bizinesi poyamba ndi mwina chivulalireni zimenezi mwina zakukhudzani bwanji ndipo kapezedwe kanu pano kachithandizo mwina ndalama kuti muzithandizire nokha kakumayenda motani ine panopa ndikuti kuchokera pa nthawi imeneyo kufika panopa sindimapanganso china chilichonse iyayi chifukwa sindingathe kunyamula chinthu ayi koma ndikati mwina mwake chakudya ndadya ndikuti abale ena ake angondithandizirapo koma zinthu zambiri zimandivuta moti ngakhale pogona panga kusoweka nthawi yambiri ndimakhalira kungogona ndi njala zovala sizimachapidwa kufuna kuti sopo ndichapire palibe ndimasowa chithandizo choyenerera moti panopa olo maonekedwe anga anasintha ndipo ndimaoneka ngati munthu wamisala chabwino Eh. Ndiye, mwina pomaliza kucheza kwathu mawu amene mungawafune kuwasiyira anthu amene akumvera nkhani ndi mawu otani Ah, ineyo kwa aMalawi amene akumvera pa nkhani imeneyi panga ngati kuti mwina andithandizeko kuti ineyo mwina chithandizocho chitandifikira ngati mwina uyo chakuti chakudya chani mwa pogona ndilibe kuno bwino komanso kuti mwina ataiunikaso nkhani kuona kuti kuti munthu anathandizidwa moyenerera etu koma kuvutika kokha nde ndimavutika siku nalililonse
mwina anthu angakupezeni bwanji atafuna kuti apereke chithandizo chimenechi Ah, ineyo kuteko kuti anthu atafuna kuti andipeze ndikuti nthawi zina zake ndimakhala kwa chidupsyako Eh, koma apapa ndimagwiritsa ntchitoko ngati nambala ya